chọrọ m ka m gwa gị na ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala ebu mmiri n'ọnụ wee kwu ya gị bụ nwa dibịa onye ọ na-ewe iwe ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala weli ya jee zukọta dibịa tag ya that dibịa ka ọ nụ ya na tag ya that dibịa ị malụ dibịa niile ma ndị a niile buru that video tag ya that ihe tag ya that dibịa sị ya na mụ na-agwa ya na gịnị ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala whether you believe it whether you don't believe it ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala ọ sọ gị kwue na mụ na-ekwu ya ka ndị mmadụ bịawa be m ee ọ mụ kwuli ya dị ebe a kwue nke gị ka ndị mmadụ bịawa be gị anọ m na page m kwue ka ndị mmadụ bịawa be m mgbe nọdụ kwuo na page gị ka i mee gịnị kwue nke gị ka ndị mmadụ mee gịnị bịawa be gị mụ bụ nwa dike kwuli ya dị ebe a ive dị gị mma mee ọ sọ gị anwụ nyụọ tag ya that, that those nonsense dibia busiri that video tag ya I want to see their faces ọ bụrụ dibia bụ a na-abụ ọ bata luo n'azụ m ọ na-akọ m tag ya nya na this program na mụ chọrọ ịfụ ugly face ya ka m gwa ya nya n'iru ya achọrọ m ịgwa ya n'iru ya ị tag nya m kpọọ nya afa kwuo nya tag ya that dibia ka m kpọọ nya afa kwuo nya na mụ adị ime wee je be nwoke ebidoro m dibia na agụụ na-agụ m adị m 19 years old wee bụrụ millionaire before agwụ wee bata yasaa ive m na-eme ee ebidoro m dibia maka agụụ ị na-anụ Igbo m na-ekwu adị m ime wee je be nwoke ebidoro m dibia wee mgbe na m dị na mbụ dị n'okorobịa na-agbasi mbọ ike before dibịa maa mụ achọrọ m ka m jụọ nya dibịa bụ oke ite n'one ka nna ya na-agwọ mgbe nna ya dị ndụ jụọ ya nya that dibịa jụọ nya that dibịa ka dibịa achọ m unu atagị bebe their name I want you to mention their name mention their name don't be afraid ọ mụ gwara gị mee nya mention the names of those people unu na-agwa m na-akọ nyo n'ọnụ mention their name don't be afraid ọ mụ gwara gị mention nụ their name mention their name tag them in this program ka m gwa ba nya to their face ka ba gee nya ba gesịa ba nye m reply achọrọ m ka m gwa gị bụ nwa dibia. ka m jụọ gị ọgwụ n'one ka nna gị gwọrọ oke ite n'one ka nna gị siwere ndị nna ba gwọrọ ọgwụ ego maka bebe na-adị o dolu ba apa n'arụ ndị nna ba gwọrọ ọgwụ ego o dolu ba apa n'arụ nna gị ọ gwọrọ oke ite mmadụ n'onye ka nna gị gwọrọ oke ite nna gị obutekwala oke ite wee mụta gị gbalụ na ive ọjọọ ọsọ ọgwụ ọbụla elele ele nwere repercussion na ọgwụ bụ by force nature m ma ekwu ya ọzọ i teta m n'ụla m kwuo nya ị kpọga m police na-ekwu ya ebe ọbụla ị kpọga m m ma na-ekwu ya ọgwụ bụ by force nature ka o nye gị ive na-adịrọ n'akala aka gị maọbụ ive na-elubere oge o kwesịrị ilu chi gị zulu gị jee chụọ aja dị na be nna gị jebe na be nna gị jee mebe omenala asịrọ gị bịawa be mmiri enwe ilo go to your house and do tradition asịrọ gị bịa be mmiri enwe ilo jewe na be nna gị jee dozie ndị ichie dozie chi gị dozie agwụ dị n'ikwu nna gị dozie agwụ dị n'ikwu nne nna gị jee na mmiri chụọ aja chụpụrụ ndị nwụrụ anwụ aja nya bụ aja ụmụada aja akalogheli jeje chụọ nya na ajọ ọfịa nya bụ ive ndị gboo melu chụọ aja n'ezi gbara ịtọ chụọ aja n'ogologo ezi nya bụ ive ndị gboo melu ị gwọbazikwa ọgwụ agwagwa nga agwọ na kama na mụ na-agwa ndị ga-anụ ọ bụrọ iwu bụ na ị ga-eme ive m kwuru ị na-eme ive m kwuru abụ m nna gị Am I your father? You must not do what I say. Do your mind. Do whatever thing that pleases you. mana ive m na-agwa ụmụ igbo bụ na ọgwụ ego abụrọ omenala igbo ịgwọ ọgwụ iji mmadụ wee gwọọ ọgwụ abụrọ omenala ọ bụrọ omenala ka ị na-eme ndị dibịa ụfọdụ ndị dibịa bụzi homo ka va na-alụ nwoke na-ala nwoke ibe ya ụfọdụ ndị dibịa bụzi homo ka va na-alụ va na-ala nwoke ibe va onye bịa ka va lụọlụ ya ọrụ ọ va niile bụ ihe ga-eweta mmiri enwe ilo ọnụ a gwara gị nke bụ onye na-ege m ntị na gaa na be unu ka ị jụọ nna gị kedu ive melụ na ọ gwọrọ ọgwụ mgbe ndị na-agwọ ọgwụ na-agwọ ọgwụ jụgana nna gị kedụ ndị gwọrọ ọgwụ na be unu ọ bụrụ mụ ya mention ụdị ya name jụọ nna gị kedụ ndị gwọrọ ọgwụ mgbe ọ na-eto mgbe ọ dị n'okolobịa kedụ ndị gwọrọ ọgwụ ego ka ọ mentionụọlụ gị ya ma oke ite o ma ibobo o ma udu akọ mmiri o ma kedụ ma oke ma anya ụla o ma kedụ ma abịa ma kedụ ma

ive dị gị mma mee gịnị ime ovu onye gwara m na ekwueme na ekwueme sị kedu ihe mere o ji wee bụrụ mmadụ bịa be m ọ bụ na ava m na-agbalị ya bụ jee dozie chi gị jee dozie ndị ichie chụọ aja na mmiri ọzọ na ava m na-agbalị ya ị chọrọ ka m solu gị gbaba ava chere ka m gwa gị ekwubugo m ya mbụ mgbe m kụziri maka ava i je be onye dibịa nwa dibịa wee wụsa ava wee gwa gị na ị ya agba ọgwụ ị ma na ọ chọba gị ive na akpa gị i je be onye dibịa nwa dibịa wee wụsa ava wee sị gị na ị ya agba ọgwụ ị ma na ọ chọba gị ive na akpa gị ụfọdụ ndị dibịa gwara gị na ị ya emebi ọgwụ i mebicha i je be onye ọzọ sị gị na ị ya emebi ọgwụ i je be onye ọzọ sị gị na ị ya emebi ọgwụ ọgwụ nụnwa i mebikata n'ọgwụ ọgwụ a ada anwụ anwụ ndị dibịa ji gị na-agbazu avịa were gị na-emezu ego na-ego moto were gị na-emezu avịa were gị na-emezu avịa na-alụ ụlọ egwu ma ọ bụ na m agbara va na va ya edozi chi va maọbụ na va ya edozi ndị ichie maọbụ na va ya eje na mmiri kedụ ive ọzọ m ma agbalị va n'ava ive ọzọ m ma agbalị va n'ava bụ va gwọọ nwunye ewele na oke ewele va kechie mgbada va mee nna chi a ọ bụla ọgwụ ọ lelụ gị ọ bụla ọgwụ ọ lelụ echiri m ọzọ ọ bụ na ị marọ ive bụ ichi ọzọ echiri m ọzọ atalị m mma n'eze egburu m ehi egburu m anyịnya emere m ifejiọkụ egburu m amanwụlụ mmesoro gị wee fetọ mfetọ m ma agwa na onye oji edogwu chi ya m ma agwa na ya jee na mmiri na m ma agwa ya ka ọ gbaa oke ite m ma agwa ya ka ọ gbaba ọgwụ m ma agwa ya ka o kechie client so many of them bụ na secret society ka va nọcha so many of them bụ secret society ka va nọcha many of them enwerọ agwụ va enwerọ alụsị va ji alụ ọlụ mana kedu ive bụ dibịa kedu ive bụ dibịa ma ọ bụ na iwere agwụ kedu ebe bụ dibịa ma ọ bụ na i nwerọ alụsị ọgwụ ejube gị secret society ka so many of them nọ mụ na unu esoro afịọtọ afịọtọ mbọsị m na-echi ọzọ agwara m na mbụ eziokwu m ugwe na nkụzi a na-akụgbue m ị na-anụ igbo m na-asụ ọ bụ na m ekwuru a na-akụgbue m eziokwu ọ bụ ka mụ na-agwa gị ụmụnne anyị natara azụ na omenala mana ị je na-agwọ ọgwụ na ịgwọ ọgwụ abụrọ omenala anyị na nna gị agwọrọ ọgwụ nna nna gị agwọrọ ọgwụ ndị nna ba gwọrọ ọgwụ ọpịa dị ba n'arụ onye ọbụla nna ya gwọrọ ọgwụ apịa dị ya n'arụ jee jụọ ese ndị melụ dibịa na-agwọ ọgwụ mgbe gboo ndị dibịa nọ na village unu mgbe afụ na-agwọ ọgwụ jee jụọ ese kedu ibe na-eme na be be